Uh, chenjezo ndilakuti inetu sindili pano kulimbira ufumu wina uliwonse uh, okhudzana ndi nkhani ya ulamuliro kwa achewa ufumu umenewu ndi wakufamily kwathu ndipo palibe munthu m'Malawi munomo mchewa amene angandigwedeze kunena kuti ndingatekeseke naye kuti mwina mwake ndichita mantha ndi chinthu chimene iye akuganiza. Ndi chibwana kwambiri uh, komanso ndikupanda ulemu. Uh, ine ndi munthu wakuti ndimacheza ndi aliyense kutengera ndi mmene munthuyo uh, alili komano uh, ndimafuna ndichenjeze kuti anthu asatengerepo mpata pamene ndimacheza kwambiri ndi anthu chifukwa njoka ukayiponda kumchira imaluma ndiye kuchita zinthu mwadaladala kuti mwina mwake ndiwamve a Sosola kuti akamba chani ayi ine ndikutsimikizireni kuti amene azichita dala ndizimulondola Komanso ndinene pano kunena kuti aah ndinanena masiku angapo apitawa kuti ndapulumuka mu imfa zambiri aah sizingatheke kundipanga attack. Nkhani ya kwa Sosola ankolo anga akumana ndi zambiri ali moyo a Sosola, a Chatuluka analamulira ufumu umenewu zaka 40. Akumana ndi zinthu zambiri palibe chilichonse chimene chingagwedeze moyo wanga. Ayi. Ndiye munthu kumakhala pansi kuti mwina mwake tipanga attack ya Sosola, mukutaya nthawi chabe. Mupeze munthu wina opanga naye zimenezo osati ineyo Sosolane ayi. Komanso nditsimikizire pano kuti aah nkhondo imene mwayambayi simungamalize. komanso muyembekezere kuti palibe function iliyonse imene izichitika uh, inu a chefo chifukwa ndikudziwa kuti ndi amene mukutumidwa muka mwina mumatuma anthu osiyanasiyana kuti mupange zakuti mupange zakuti function iliyonse sichitika komanso ku Mkaika simupita komanso ndalama za anthu osauka midzimumu simutengaso Palibe chifukwaso choti fumu iliyose ingasonkhetseso ndalama. Fumu imene ingayelekeze kusonkhetsa ndalama ndiyipititsa ku court ikayankhe mlandu pa court. Nanga nkhani zopita ku Zambia ipita pa court ndi ineyo? Chifukwa mwazunza mtundu wa achewa kwa nthawi yaitali. Mwasowetsa mtendere anthu mmidzimu ndikumasonkhetsa zinthu zimene samayenera kuzisonkha ndikomwe. Dziko lino lili ndi malamulo ake ndiye aloleni anthu asankhe. Uh, chenjezo ndilakuti inetu sindili pano kulimbirana ufumu wina uliwonse uh, okhudzana ndi nkhani ya ulamuliro wa Achewa ufumu umenewu ndi waku family kwathu ndipo palibe munthu m'Malawi munomo mchewa amene angandigwedeze kunena kuti ndingatekeseke naye kuti mwina mwake ndichita mantha ndi chinthu chimene iye akuganiza. Ndi chibwana kwambiri uh, komanso ndikupanda ulemu. Uh, ine ndi munthu wakuti ndimacheza ndi aliyense kutengera ndi mmene munthuyo uh, alili komano uh, ndimafuna ndichenjeze kuti anthu asatengerepo mpata pamene ndimacheza kwambiri ndi anthu chifukwa njoka ukayiponda kumtchira imaluma ndiye kuchita zinthu mwadaladala kuti mwina mwake ndiwamve a Sosola kuti akamba chani ayi ine ndikutsimikizireni kuti amene azichita dala ndizimulondola Komanso ndinene pano kunena kuti aah ndinanena masiku angapo apitawa kuti ndapulumuka mu imfa zambiri aah sizingatheke kundipanga attack. Nkhani ya kwa Sosola ankolo anga akumana ndi zambiri ali moyo a Sosola, a Chatuluka analamulira ufumu umenewu zaka 40. Akumana ndi zinthu zambiri palibe chilichonse chimene chingagwedeze moyo wanga. Ayi. Ndiye munthu kumakhala pansi kuti mwina mwake tipanga attack a Sosola, mukutaya nthawi chabe. Mupeze munthu wina wopanga naye zimenezo osati ineyo Sosola ine ayi. Komanso nditsimikizire pano kuti aah nkhondo imene mwayambayi simungamalize. komanso muyembekezere kuti palibe function iliyonse imene izichitika uh, inu a chefo chifukwa ndikudziwa kuti ndi amene mukutumidwa mukumva mumatuma anthu osiyanasiyana kuti mupange zakuti mupange zakuti function iliyonse sichitika komanso kumkaira simupita komanso ndalama za anthu osauka mmidzimu simutengaso Palibe chifukwaso choti mfumu iliyonse ingasonkhetseso ndalama. Mfumu imene ingoyerekeza kusonkhetsa ndalama ndiyipititsa ku court ikayankha mlandu pa court. Nanga nkhani zopita ku Zambia ipita pa court ndi ineyo? Chifukwa mwazunza mtundu wa achewa kwa nthawi yayitali. Mwasowetsa mtendere anthu mmidzimu ndikumasonkhetsa zinthu zimene samayenera kuzisonkha ndikomwe. Dziko lino lili ndi malamulo ake ndiye aloleni anthu. asankhe mtsogoleri amene iwo akumfuna ku mtundu wa chichewa osati kuwapanikiza ndi mau amenewa mukhale ndi madzulo abwino ambuye akudalitseni zikomo kwambiri.